Trí phíosa atá aistrithe anseo sa saothar seo, Asarlaíocht Gorta agus Teamplóirí. Agus trí phíosa éagsúil iontu féin iad, baineann píosa na dTeamplóirí a haistríodh ón bhFraincis le scéal agus stair Ord na dTeamplóirí, Ridirí an Teampaill, i Lucsamburg. An dara píosa ansin, Litreacha as Éirinn, is cur síos spéisiúil é ar. seal cúpla lá a chaith Ostarach in Éirinn in 1850. Agus an tríú píosa, Cúis Asarlaíochta in Echternach, scéal fíorspéisiúil go deo é faoi chás cúirte a tugadh in aghaidh bean ar cuireadh ina leith go mb'asarlaí í agus go raibh sí ag gabháil den phiseogacht agus de nósanna osnádúrtha, déarfaimis. So b'fhéidir go léifinn píosa anois as an gCúis Asarlaíochta agus. An t-aon rud atá fíorspéisiúil faoin bpíosa seo ná go gcuirtear i láthair an fhianaise ar fad a thug na fínnéithe agus, chomh maith leis sin, go bhfuil tuairisc ann ar imeachtaí na cúirte féin. Agus seo mar a chuir an t-ionchúisitheoir poiblí na cásanna i láthair ag an am. An lá a bhí leagtha síos, tháinig an t-ionchúisitheoir poiblí i láthair lena phointí cúisimh. Thug sé achoimre ghearr ar a raibh curtha i leith an chúisí, ach is léir dúinn go soiléir go ndearna sé a mhíle dícheall méid pointí ba fhéidir a chaitheamh isteach i mullach a chéile. Nach tarcaisneach agus drochmheasúil inár súile sinne iad na focail a d'úsáid sé os comhair an tsirriam agus an tseisir de ghiúistísí tuata agus é ag cur tús leis an gcúiseamh.

Cuirim in bhur láthair na pointí cúisimh agus na hairteagail seo leanas, in aghaidh agus i gcoinne bhaintreach Clausen, Schroeter, Elizabeth. Saoránach de chuid na háite seo, cime, a bhfuil cion na hasarlaíochta curtha ina leith, agus iarraim go bhfreagróidh sí na pointí cúisimh seo leanas óna béal féin, gan chabhair ó aturnae dá cuid féin ná ó fhear comhairle eile, tar éis a mionn in aghaidh iomraill, agus go ndéarfadh sí an bhfuil sí á n-admháil nó nach bhfuil sí á n-admháil, agus go gceadófaí cruthúnas a fháil ar gach a ndéanfaidh sí a shéanadh díobh sin, ach go ndeirim go bhfuil an treoir iomarcach seo á chur i gcrích faoi agóid an. Agus is fíor ar dtús go bhfuil paidreoirí i measc an dreama a chreideann i gCríost, a dhiúltaíonn do Dhia uilechumhachtach agus dá naoimh, agus a shéanann iad, a dtugtar asarlaithe agus banasarlaithe orthu. Is fíor go raibh móramhras le tamall fada go raibh an cime ag gabháil den chion uafásach seo. agus gur sheachain daoine agus go raibh eagla ag daoine roimpi dhá bharr. Is fíor go ndearna an cime trína hasarlaíocht na beithígh a bhí ag daoine éagsúla a chur faoi dhraíocht, go ndearnadh go poiblí asarlaí a thabhairt mar eascaine ar ar an gcime amanna éagsúla. Agus cé gur leor é sin le freagra a thabhairt, ghlac sise leis an eascaine sin gan freagra a thabhairt. Is maith atá's nach ndearnadh aon éagóir uirthi leis an eascaine sin. agus dá réir sin thug sí aitheantas don chion. Agus rud eile dhe, is fíor le cruthúnas gur chuir an cime daoine faoi dhraíocht le him a dhíol sí leo, agus a thug sí mar luach saothair dhóib, sa gcaoi is gur éirigh siad tinn ar bhealach mínádúrtha. Go deimhin, gur bhásaigh na daoine sin go tubaisteach dá bharr, agus nach raibh cógais choisricthe in ann iad a leigheas. Chomh maith leis sin, is fíor freisin gur chuir an cime agus í ag cuartú a cuid cearc, draíocht ar bheithígh dhaoine eile, go háirid a gcuid ba a bhí díreach th'éis lao, agus gur bhain sí ar an tslí sin an bainne de na beithígh céanna sin, ionas gur cailleadh na laontaí óga go goirid ina dhiaidh sin. Agus is fíor freisin a, go ndearna an cime, roinnt mhaith blianta ó shoin, draíocht a chur ar chailín le húll a thug sí don chailín sin, agus gur chuimil sí a cois lena lámha nimheanta draíochta, ionas gur at sí amach i dtinneas ar bhealach mínádúrtha, gur fágadh ina cláiríneach í, agus th'éis tinnis fada agus pian mhór, gur bhásaigh sí go cráite. Sa bhreis air sin, is fíor freisin gur chuir an cime draíocht ar dhaoine le smearadh de luibh na gcaor, a d'fhág go raibh orthu blianta fada a chaitheamh breoite ar a leaba, agus gur bhásaigh siad go cráite faoi dheireadh leis an mbreoiteacht sin. Sin thart ar leath na bpointí a chuir an t-ionchúiseoir poiblí i láthair insa gcás sin, agus ní leanfaidh mé ar aghaidh leis an gcuid eile a léamh anois, ach is leor a rá go raibh críoch nach raibh chomh tubaisteach sin ar an gcás faoi dheireadh.